munthu mulemekeze mulungu chonde tidazalika kulemekeza azipulofeti kuposa mmene timalemekezera anthu ena tidazalika kulemekeza azibishopu ansembe azipostol azibusa Tidazalika kupeleka ulemu olakwika ndipotu ngati ndikotheka aliko oyenera kulandira ulemu ndiye Mulungu ndi Mesiya mwamuna wa mtanda ndiye amene akuyenera kulandira ulemu. Inu ndi ine tipasane ulemu chimozimozi ndi chokhacho ndimati ndiyankhulane nawe kuti mulongo wanga amene ukutionera masana uno wapanga chani ukupanga chani muchaka ichi wapanga chani ndidakamba Ana a sukulu ali pa holide nthawi ina, kuti, Taona, aneba ako mwana wawo sanalembe mayeso. Nthawi imeneyo ndimatero, miyezi ya mbuyo itatu sanalembe mayeso, umawaona mwina sanadye kumene, umawaona mmalo mwake ukuwaseka akungoziberekera sabereka ana oti akwanise kuwadyesa mmalo moti uwathandize ndiyankhulenso lero lino mulungu wafika pokakamiza mapateka ndikuti kukakamiza chifukwa ichi sichinayenera kuchitika tinayenera kuchitika kuchita patokha tinayenera kuchita patokha koma mulungu wafika pokakamiza mapateka kuti aliyense apereke ndalama imene ikathandiza azigogo zikuthandauza ndikukakamiza koma chifukwa chani mulungu akukakamiza mulungu akulilira mwana wake ali ndi moyo winaso wasopano ndikuthandauza sogolo lake litasinthaso kukhala mwapaderadera chifukwa ndi njira yokhayo imene imatsekula zisomo zisomo ndi moyo otha- osatha ndi ziwiri zotani zimenezo zosiyana kukakamiza Mulungu kulakalaka ana ake atadalisika mu chaka chimenechi wapesa chani aneba kuwaseka mpakana ali akulephera kudya ana awo sakupita sukulu pano tikunena wana ali ku holiday ndi zoona akukayamba kulipira achina school fund kuli zina zolipira kumaloko Mayi pano akuisaka pofika mnyengo imene ana apite kusukulu saipeza ngakhale pang'ono ayi. Tapese nyengo zake Mulungu adalola dala. Adaziwa wina wake aona chimene chathandiza. Mwana wanga apindula. Iwe kuyang'ana kumbali kuti akungoziberekera ana ambirimbiri. Sakuona kuti ndi ana awiri. Chimene ukuyankhula ndi chani? Chimene uchite kwa anzako wachitira Yesu Khristu. Chimene uchite kwa anzako wachitira Mulungu okhala kumwamba. Mulungu sachita chimodzimodzi ndi iwe. mwafesa chani pakali pano miyezi ingapo itatu yapita ndimafotokoza chomwe chicho kapena mpaka pano mpaka lero sunaphunzire umangomanga ndalama zako basi mwana mwana ndithu apita sukulu kabudula ong'ambika kuti mayi ake adayesa kuika chigamba koma pamanja chigamba chimenechonso ndikuboka ndiyenso ndikuika china zitatu ukungomuyang'ana zikutanthauza kuti kabudula wake ndiuti ameneyo akadakhala wina akadamusiya kunyumba pamenepo chikwama kapena expand kapena sakabag yake wamaliza mukuziwa chimene zikutanthauza chokutheka munaitana mayi kutheka munaitana azigogo wanu kutheka munaitana abale osiyanasiyana amene macho akundi alongo anu kapena kaya ndi ndani anu amene munabadwa nawo mayi wina ndi neba wanu ndi gogo ana alibe onse sadekezana mulanda ali yekha yekha imene kucha kuti krismas sanayione

mwapangapo chani ivi ni project ili pamalo pa ya azigogo imene imafotokozedwa ichi ndi chani chimene wapanga pa project ya azigogo imene chiyambire imene nayambikira mulungu uyo analamula kuti ndikufuna azigogo anga azitere azitere azitere mulungu wanga athu andikuze ngati ukufuna kuti mulungu achite kanthu pa iwe

oti iwowo ali nacho china chili chonse chimene ali nacho pokapoka atakulamula mulungu koma ngati sanakulamule mulungu ziwa pali pamene watani kodi iwe pali pamene wachita ukufuna chimene ali nacho tsiku lina iwe ukakhala kuti ulibe azakutani iwe eya chimene ukufuna po- popanga zimenezo mulungu atithandize masanamu kusamira kwa mulungu weniweni ngati tikudziwa ngati tili shuwa kuti kufuna kutumikira mulungu wamoyo Ndikupempheni mwa zifundo za Ambuye, ndi njira yokhayo basi, ukuyenera kuchitapo kanthu kuchokera pakali pano, ngati ungakwanise chita kanthu kena kake kapaderadera. Umpitilire amene utampasa sakubwezera, koma ukampasa, pakamwa pako patuluke mau akuti, Zikomo kwambiri chifukwa chondilandira. Zikomo kwambiri chifukwa cholandira thandizo langa. chifukwa atafuna akhoza kutani iwe kukukanira atafuna akhoza kukukanira uchitepo kanthu uchitepo kanthu tina ambiri ochuluka kwambiri amene tikuwadziwa tina even koma mu- muziwe chinthu china musazapereke mozikakamiza mundimve pamene mwakumana ndi munthu ndiosowa ndi zoona mwakumana ndi munthu ndithu akuoneka kuti ali stranded eh, zikomo ndiye pamene mkupereka ndiye muzinyinyirika imene iyi ine mafuna ndi zimene ziziso nasizi amenewa maprofit ango fotokozera zinthu zangofuta ine ine ndebe choncho ndingopanga ndekupeza kuti nanga zinthu zikunenedwa zinthuzo koma lero ndiye kunyumba ine ndiye usapereke upite ukagule adondido kaya matemba ndi zimene ukuzifuna chifukwa ichi chimene upange apa supindula chani iwe palibe chimene upindula kwa mulungu chimene kupanga mokakamiza iweyo mosikakamiza kuti ukupanga pati anthu ena akukukakamiza ufumu wa mulungu supindula kanthu kachepe pamalo pano ndipovuta kwambiri pamalo pano salola china chiri chonse kuti muchichite ngati mukuwakankha wanthu kuwakakamiza kuti apange chinthu mwa mukuziwa akapanga mwabera anthuwo akangopanga chimene mukufuna inucho mwakakamiza mwawabera ndinu okuba fachira ndinu okuba chifa chani anthu osalandira chani amenewo palibe chonse chimene analandira kuchokera kwa mulungu palibe ndiye kuti ndinu okuba ndiye kuti ndinu okuba ambuye akuthandizeni kuchita mwanzeru andithandizeni kuchita mwanzeru